ndị be anyị ekenekwanụ m ọ ka bụkwa nwa unu nwoke bụ Obiora Aneke Okoro Wawa nke Wawa TV ya na Solid 100.9 FM ọwa anyị na-eme igide Wawa na Solid FM ebe a na-asụ asụsụ anyị gosi ihe niile dị iche iche nke anyị na-eme na anị Wawa o wee bụrụ ya bụ na ihe dugwotogbuo a na-ekwu okwu ya bụ ọkwa ndị oyibo ha kpara sịrị ya n'oyibo sị na ọ integrity and pedigree na ndị be anyị bụ ndị wawa worie ejigwu ego ọnụ egwu na a sị anyị bịa zuo oshi a sị wawa bịa gbuo mmadụ a sị wawa ị ghọtagwo anyị woro n'ụbọchị nke taata maka na ihe na-eme n'obodo karịrị ọtụtụ ụmụ ikorobịa ya na-adafe eshi ụzọ eme ihe dị iche iche na-adịghị mma evu oke ite eme yahoo yahoo plus bụ wayo kanụ maka wayo bụ a na-eti ya, ọ ihe ha ji egwu ndị ọcha wayo anyị were sị ka anyị kpọta nnukwute mmadụ ọ ka nnukwu ụkọchukwu wa ọ bụ nnukwute nna onye nwa abụgo ee minista minista of power na ihe dị iche iche ọ bụsịrị vc ugboro ịbọ na nsụka wee bụkwa nke ọ bụ na yoruba mechekwa nata wee bụrụ University of Niger VC University of Niger nke ndị ụka wo Niger Diocese wee na-achị ka anyị je kenee ee venerable prọfesọ nebo anyị ekene gị ka ị kaara ọha na eze onye ị bụ ya na ịdụ ndị na-eto eto ndụmọdụ maka ihe na-eme n'obodo anyị ya na ka aka ọrụ si wee baa uru prọfesọ nebo
ndị be anyị ekenekwa m unu ajụjụ a a jụrụ m bụkwa nnukwu ajụjụ maka na ndị be anyị na-asịkwa na alụ gbakwa arọ ọ ghọọ omenala ọ ya ka anyị na-ahụzi na ọtụtụ alụ na-emezi n'obodo anyị taa ndị mmadụ agbago nkịtị enegide ya ha ghọzie omenala nke bụ na ndị ntorobịa aghọtahụzi ihe a nọ n'etiti ya ọ eziokwu na ụbọchị siri ike mana mmadụ ije tinye aka n'alụ ama mme ka ụbọchị dịrị ya mma ndị na-eme ụdị ihe a otu a ha si bakwana n'ajọ ihe ka ha ga-esi nwụọ n'ajọ ihe i nekwa anya ọtụtụ n'ime ha ada atọkwa atọ n'ụwa a Ụfọdụ bụ ndị ekwensu otu o si wee nye ha akụ na ụba n'ike, ọ nara ha ndụ ha n'ike. Ihe e kwesịrị ịghọta bụ na ọ mgbe ihe na-esi ike dịka ndị Igbo na-ekwube na mberede nyiri dike mana ọ mberede ka eji ama dike. Mgbe ihe sikwere ike, oge a ka eji ama ndị nwere akọ na uche akọ na uche dị mkpa onye na-enwekwa akọ na uche ama nwee ike ịghọta ka ọ ga-esi hazie ndụ ya ka ọ dịrị ya mma dịrị ndị gbara ya gburugburu mma dịrị obodo anyị mma ọ na-eriju afọ ọṅụ ejupụta ya n'obi ọ ihe ndị a akọ na uche a ọ bụ dịka ekwensu ọ bịa zunarị ya ụmụ anyị n'ori maka ọtụtụ na-ejeche university eje polytechnic eje colleges of education ha pụta asị na ọlụ adịghị mana i nekwa anya ụfọdụ ndị na-eje ihe dị otu a ọlụ na-achọ hanwa achọ ụfọdụ bịa enweta ọlụ two or three places ebe ịtọ ebe ịnọ ndị ọzọ bịa ha etinye akwụkwọ ọ- ebe dị iri atọ ma ọ- ihe ọbụna enweghị onye ga-eghe ha ọnụ maka mgbe mmadụ batakwa ụlọ akwụkwọ dị ukwuu o jighị ike ya na ume ya na ọgụgụ isi na akọ na uche wee na-achụ ihe ọ na-achọ o wee chee na ọ ka ya mezuo iwu mama na papa akwụgo ụgwọ enwetagonu m admission ka m soro ibe m mee o nweghị ihe ọ mụtara ọ dịka mụnwa bụgo vice chancellor ee ugboro ịtọ kịta ka m bụgo vice chancellor two of them bụ na federal universities nke m bụzi vice chancellor kịta bụ university on the niger ọ nke a bụ ndị ụka nwee mana maka ihe anyị mụtacha n'ihe a niile anyị wee chọpụta na ụbọchị na-agbanwe ọ bụghị sọ degrees ndị mmadụ na-enweta na university ka eji enweta ọrụ o nwere ihe a na-akpọzi skills certification ị bakwa ụfọdụ na-eji aka ha agụta ya ọtụtụ ndị bụ aka ha ka ha ji agụta ya ha baa dịka na Google ma apps dị iche iche ha fụchaa courses dị iche iche ụfọdụ nọ na software ụfọdụ nọ na hardware ụfọdụ wụ cyber security you know eh, software development ọtụtụ ihe dị iche iche na technology teknụzụ ma ọ bụrụ ndị be anyị bụkwa ndị nwere ike ị- ị- ị- ịlụta jiri aka ha bete ihe ọ dị ka tata ọtụtụ ụmụ anyị aghọtahụ na ị jee na oil companies ọtụtụ ndị bụ welders ebe ahụ bụ ndị e si obodo oyibo kpọta maka gịnị ndị be anyị achọghị ispend oge mụta ya mụta ya ọfụma ọtụtụ ndị bụ carpenters obodo oyibo ka esi akpọta ha ụfọdụ ndị bụ fitters obodo oyibo ka esi akpọta ha ihe a wụcha ihe ụmụaka inwebedu degree wegudila akwụkwọ a dobe n'ụsọ chọba skills ị ga-eji baala onwe gị uru maka ụfọdụ achọpụtago eziokwu na degrees a dị mkpa mgbe ihe gakwalụ nnọọ ọfụma ọfụma ọfụma a nọkatakwa itichefi egwu korie chọta ọrụ mana ọ bụrụ nnọọ ya ka ị na-enekwesị anya ị makwa na ọ bakwa n'ihe fela gụrụ n'egwu sị na he miss road anyị nwa onye chọrọ imiss road anyị achọghị imiss road so skill certification ọ anyị na new university a m nọ na ya anyị na-achọ imebe ya ka ọ dị mkpa na nwatakịrị ọbụla ga-ejecha akwụkwọ ebe ahụ tupu o nweta bachelor's degree ka o nwelu skills dị in addition to ihe ọ na-agụ so that ọ fụkwa ebe ahụ o nekwa anya afụ na skills a ga-enye ya ego karịa ihe ọ gụtara n'akwụkwọ o sobe skills meanwhile ọ kwa graduate ka ọ bụ ụfọdụ na-eji aka ha emega ihe dị iche iche ọtụtụ oge m nọ m bụ University Vice Vice Chancellor University of Nigeria Nsụka nwa okorobịa na-akpụ m isi ọ na-abịawa be m na Vice Chancellor's Lodge na-akpụ m isi ebe o bi o nweghị electricity kedu ihe o ji agụ akwụkwọ lantern nke ndị oyibo na-akpọ hurricane lamps lampụ ndị gboo na-akụ ya na ọgbọ a ama aghọtanụ ihe m na-ekwu maka ya ọ ndị tagoro ọjị ga-aghọta ihe m na-ekwu maka ya na candles ya ka o ji gụgide akwụkwọ wee gụta wee bata University of Nigeria on merit ime economics m nesia anya sị nwatakịrị a zụrụ onwe ya na secondary school were ịkpụ isi na-azụ chọkwa ịzụ onwe ya na university ka m ka kwụbara ya nke bụ school fees ọ ya ka o ji wee nwetanụ emeghị ya announce but privately anyị na-akwụkwara ya ụgwọ school o wee graduatie ọtụtụ ndị bụ ndị na-enwe

oge anyị dị na ụmụaka o nwere classmate m na-ada asịwa mouth wey shame belle go rotten so ị nọkwalụ na ifele ga-eme gị ije metọ aka gị oge m na-agụ akwụkwọ as an undergraduate n'obodo oyibo ejikwa m federal government of nigeria scholarship agụ ya mana in order to get more money maka abịa m gbaa akwụkwọ nụọ nwaanyị as an undergraduate so I need the extra money m wee na-alụlụ Sears Sears company ama ama n'ụwa niile kedu ihe m na-alụ na ya onye buru heavy duty equipment washing machine drying machine refrigerator freezers air conditioners big heaters ihe a niile ka mụwa na-ebu and m bulie na-ekwere onwe m ukwe na-aga na-agụkwari onwe m akwụkwọ o gbochiro m inwe first class honors m nwe na engineering na-alụkwa ọrụ a wee na-enetakwa ezinụlọ m mana ụfọdụ ụmụ anyị kịta bụ ndị e mebiri emebi zụtọ azụtọ ọ bụrụ na papa achọta ha ọrụ uncle achọta ha ọrụ ha nọla ebe ahụ and ihe na-egbuzi ha karịa bụ social media nwatakịrị nọ na phone ọ na-apị phone ọ ga-apị phone n'ụtụtụ ọ pịa phone n'abalị ọ pịa phone na ihe niile ọ na-eme and ihe ọ na-apị o nweghị ihe ọ pịfụtara na ya maka ụfọdụ na-ejikwa phone a amụta skills maka ọ skills the world is changing ọ kwa ka m sụọ ya n'onu oyibo onye na-enweghịkwa a- ọrụ aka nka na ụzụ ọ ga-eji wee baara ya uru oge na-abịa mgbe agụụ ga-achụ ya ọnụ oge ahụ i jee chọwazie ihe ị ga-eme yahoo yahoo ọ bakwa na uru everyday unu nwa nọ na em, social media mana ihe m na-ekwu ị nụ nke a ejide 35 ejide 20 ejide 50 ejide 45 ikekwe ndị nne na ndị nna ụfọdụ eji 6 million gbapụta ha 5 million gbapụta ha ego ahụ a ka-eji zụba ndị ọzọ e were gbapụtagodi gị na i jere oshi maka ya niile wee oshi ka ọ bụ mgbe ị tetọchara aka gị otu a kedu ka i si chee na chukwu ga-agọzi gị ọ ya kpatara ihe anyị na-eme ndụmọdụ anyị na-enye ndị ntorobịa bụ nke mbụ makụọ chineke mara chineke ị na-efe makụọ jizọs kraịst mara ya febe ya etinyena aka n'ihe ọjọọ ọbụla nke ịbụọ were ọgụgụ isi chineke nyere gị baara onwe gị uru try your hand ebe dị iche iche maka ị ma-ama nke ga-adaba ọ ya ka onye dere akwụkwọ eklesiastis ka ọ n'ụtụtụ ka ọ n'efifie ka ọ na mgbede ị ma nke ga-epu tinyecha aka gị mụtacha ihe dị iche iche so that o nwee nke gabara ọfụma i solu nke ahụ ọ na-aga na-adị mma mana ị bịa kụkọtakwa aka na-eche ka papa na mama chọta ọrụ ma mbakwa uru ọ ya ka m sị ka anyị yọọ ndị ntorobịa anyị gbabata n'ime Chineke ihe ọjọọ ada aba uru ogbu mma na-ana na mma ndị na-eje eme kidnapping ndị na-eje ezu oshi armed robbery na ihe ndị ọzọ otu a ka ọtụtụ n'ime ha ga-esi naa ị ma nnụdị akụkọ ka ha si wee naa

onye ọbụla na-asị gị agụna akwụkwọ gị nweta pen ka e mee pen anoint so that i debekwa exam isi gị dịkwa empty ọ bụrụ pen ga na-edere ihe ị na-ede ị ma na ọ 419 onye sị gị bịa dọọ n'ụka na ọ fasting and prayer ka ị ga-esi nweta ọrụ ashị ka ọ bụ ọ bụghị eziokwu ọ bụghị ya ị ga-agba mbọ ị ga-agba mbọ ịgba mbọ bụ chineke nye gị ike nye gị ume nekene ka ị dị ị nwere aka naabọ ị nwere ọgụgụ isi ị nwere ụkwụ naabọ ị nwere ike ime ihe ọbụla ị chọrọ ime ị na-agala onwe gị ije kee maka ndị na-enweghị aka kee maka ndị na-enweghị ụkwụ kee maka ndị kpuru isi kee maka ndị dara ogbi kee maka ndị na-ada anụ ihe chukwu nyechere gị ihe a niile free of charge kama ị ga-eji wee baa uru ị sị na ọ ka i jekwukwe chukwu enye gị ihe ị ga-eji wee baala onwe gị uru wee na-ayọkwu ya ma ihe ị ga-alụ eju ebe niile ị chọghị ịlụ ya ọkwa ka esi wee bido garbage collection many years ago bụ graduate pụta wee fụ sị chi garbage a na-akpọ ebe niile enwekwa m ike bido collectibe ya o jekwu local government chairman a sị ya ngwa bịa wee contract bido collectibe ya ọ na-collect na-akpata ego the problem ụfọdụ niile kpatacha ego wee japa maka ọ japa na-ewuzi kịta but ị fụcha little little things ị ga na-eme obere obere ihe ga-enye gị akụ na ụba onye ma na nnukwu ihe dị na even ordinary garbage collection nekene recycling a ụfọdụ na-eme recycling of uh, waste materials and so on unu ma na o nwere ndị ji ya baa jiri ya baa jiri ya gote moto duta nwaanyị nweta ezinụlọ mana ụfọdụ bịa ọ sị ka ọ ka ya jee detịba aka ya kee ka ya ga-esi mee onwe gị ka ị na-aghọgbu ekpeteghịkwa ihe a n'ekpere chukwu ga-enyere gị aka ọ bụrụ na ị nwetago ọ dị ka m na-agwa ụmụ ndị ntorobịa ị na-agụ akwụkwọ i je exam mmụọ nsọ ga-echeta gị ihe ị gụrụ mana ọ ma ncheta gị nke ị na-agụghụ so ị ga-ebu ụzọ dịghị n'isi e nwee nke ndị ụmụnne anyị na-asị na confuse gadụna confuse a bịaja mmụọ nsọ echetara gị i wee mee ya ka ọ dị otu o kwesịrị ịdị mana ọ bụrụ na ị gụghị ihe chaa i jekwa exam mmụọ nsọ asị gị chako na onwe okwe gị na enwe any covenant covenant gị na ya bụ gụsie akwụkwọ gị ike covenant n'ọfịs lụsie ọrụ gị ike ị nọkwala ebe ị na-alụ ọrụ were ike gị niile na ume gị niile sowe ọrụ ahụ ewepụ ya ama m nọkwa ebe a taa na-akọrọ ụnụ ihe a ọ sị na m jee tukwu ala na-relax after all na m nwee first class na ọzọ ọrụ bịa mee nke a m bata ebe m na-alụ na-egori na m soro na ndị ama ama bụ ndị no etinyere m ike m niile akọ na uche m ume m niile na ihe niile m na-eme and ọ maka na m mere otu a ka o ji wee daba a na-enye gị promoshọn na-enye gị promoshọn ọkwa ihe dị a ga-asị jekwenu chọba n'ọkwa eh, chinedu na ọ ga-emenwu ya ọfụma oge m ka dị very young unu ma na oge m ka dị nwa okorobịa na-agụ akwụkwọ n'obodo oyibo abụ m youth director n'ụka adịghị enweghị onye ojii sọsọ ndị ọcha nọ na ya and o gosiri gị because ha maalụ and some of the people a na-akpọ ya youth league nọ na my youth league became Rhodes scholars one of the highest thing they could ever be because ha ma na m na-eme ha encourage gụsie akwụkwọ ike ihe ọ bụla ị na-eme were ike gị niile na ume gị na akọ na uche gị tinye na ya ị baa ulu bara onye ọbụla ulu Mana ị nọkata waste arọ niile a Chukwu nyere gị ka i wee baa uru, ị maa na ọkwa nnukwu problem. Ọ ụdị ndị a na-eneed deliverance. Ekpere gị abụghị ka Chukwu nye gị ọrụ, ọ ka Chukwu deliver kene gị ka i chebe echiche ka mmadụ nwee ike iji ọgụgụ isi gị wee mee ihe. Nna anyị ukwu, anyị ekele gị. Ee, i kwuru ya ka o si wee dị.
sị ka Chineke mee mana ị bụ nnukwu onye ụkọchukwu n'agbanyeghị na ị nọ na mahadum ihe a ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu na-eduhie ndị mmadụ ha anaghị abara onwe ha uru o nwekwara ihe ntaramahụhụ ya-adịrị onye kpọrọ onwe ya ụkọchukwu na-eduhie ndị mmadụ
Chineke gwara anyị na ya abụghị onye a na-akwa emo. Na mkpụrụ ọbụla mmadụ kụrụ, ya ka ọ ga-aghọrọ. Ọ ya ka o ji sị na First Peter chapter 4 na n- ikpe a ga-ebido n'ọgbakọ nke Kraịst wee kpebe ikpe. E wee jụọ, ọ bụrụ na ọ ga-adịla anyị bụ ndị kwere ekwe otu a keezi ka ọ ga-esi dịrị ndị ọzọ. So ndị ọ nya ka Pọl n'onwe ya ji kwukwuo sị na anyị bụ ndị na-akụzi na-agbasa ozi ọma ntaramahụhụ ga-akarị anyị than ndị anyị na-akụziri. so onye ọbụla duhiere mmadụ jizọs sị na ọ ka mma na e were igwe e ji akwọ nri kolie n'onu o mikpuo na mmiri wee nwụọ ebe a than na o duhiere mmadụ eduhie ọ dị mkpa ka anyị ghọta ya maka ị nọkwara na-akụ ekwe young people come a na-atụtara gị ego na ọ ka anyị mee na-ekpere ya ekpere ka nweta miracles anyị mee nke a mee nke a ọ ya ka e ji mee one many years ago ndị na-eme otu a wee na-ekpere ndị mmadụ ekpere ka ha na-ebu cocaine e jide ụfọdụ n'ime ha ebee ka ndị ahụ nọ taa so onye ọbụla ga-akpachara anya ya mana gị bụ onye a na-alafu ebee ka obi gị jere e wee lafuo a kpọrọ ekwensu ekwensu ọ nya ka m ji like ya afa ndị Igbo bali ya i kwe ekwe o su mana i kweghị ọ ma nsu daalụnụ thank you very much